ikafikenso kwa amene amanama ndikafikanso kwa amene akakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi kaya ine andimenya kaya anditukwana kaya andipha sindikuopa koma mukunyozesa apurezidenti inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo ndikupaseni umboni umodzi apurezidenti anena kuti amanga kwamangidwa kamphenda health center kamphenda health center imene akuthandauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikiranako ndi rural health center oro mwina chababoma paina kuti pakhale manyumba achipatala pakhale mochare pakhale ma incinerator pakhale opd pakhale ma waiting homes komanso pakhale mwina zipinda zogonera anthu odwala ndi mabede magesi mazi matoileti china chilichonse koma zimenezo a president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe ndizabodza chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati red cross Chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati Umoyo Housing Scheme. Anapita ndalama zinabedwa mu nthawi ya Cashgate. Chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina pangamangidwe OPD ndipo khonsolo itakhala pansi inapereka ndalama 151 million kuti amange opd osati health center ndipo contractor anapezeka tikumva kuti analandira ndalama part payment koma ndikunena pano chinthu chimenechocho anachisiya nchoti mmene chingakhalire kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenanso kuti pali foundation yokha tikamafunsa chikuchitika ndi chani amanena kuti ayi afuna contractor wina koma we are talking of last year panopa olo ndikauze a president kuti opd iyoyo ngakhale patachitidwa masenga a mtundu wanji kuti ingathe tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndi zabodza chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya cdf kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa opd clinicpo ndipo kanyumbako kali pa foundation vuto imene tapezananso nalo ndoti supplier amene tinatengako katundu wa cdf sitinampasebe ndalama zake zonse tere kuti sangatipase katundu womaliza tere kuti tinene kuti pakamphenda pakhala health center kudzera mu ndondomeko zimene ndanenazi a president sizoona anthu amene akupanga zimenezizi, anthu akumuzi aja akamamva a president amakwiya nanu koma vuto si inu vuto ndife maso anu manja anu sitikunena chilungamo timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde koma zinthu pa ground palibe a president ndikunena pano tumani atola nkhani apite kukamphenda akajambule chipatala chimene akuti kamphenda health center akupaseni oro akayimbe live video ndiye mukawone ngati kuchipatalacho chiliko ndi zabodza izizi ndi zabodza khonsolo ya Rumphi ndi yanga koma anthuwa ife timakhala tilibe mphamvu ali ndi mphamvu ndi iwowo pa chumacho fukwa ofuna contractor amakhala iwo ogwirizana ndi macontractor amakhala iwo zimene akupanga sitimaziziwa ndiye ine ndikunena pano ngati phungu wakumene kuti sija sizoona a president tukuthokoza tadandaula ee msewu wa Rumphi Nyika msewu wa Rumphi Nyika ndi contraction construction imene inayamba 2017 kunapita contractor wina anasiya kunapitaso wina anasiya kunapitaso wina anasiya wapanopa akuyesesa ndithu koma mtunda umene wachita kava kuika tara a president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers amene wakuuzani za 18 kilometers afuna a president muzalephere mavoti anthu azikukwiyirani azikuyankhulani zoyipa sakufunirani zabwino ameneyo ndi wabodza ife a president tukukondani kwambiri ndinu president wabwino koma amene akumakuuzani nkhanizi a president akunama tara amene wayikidwa ndi 1.5 kilometers grevo kuti a- athirapo mankhwala oti kwangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiranso 1 kilometer doti lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers ndi zimene zili ku Rumphi ine ndachoka konko zimene amakuwuzani mwayankhula paja a president afuna anthu a ku Rumphi akukwiyireni akuwukireni sizoona ndi zabodza ife sitizalola munthu wokunyozani sitizalola munthu wokukwiyirani fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu maso anu miyendo yanu kuti tizikuuzani zolondola bwana ku Bolero mochare sinamangidwe chimene chachitika nchokuti dzana dzanali lachitatu ife lachinayi

yamangidwa ndi thandizo la kuchoka ku DAMRA bwana purezidenti zimene mmayankhula ineyo ndakhulupirira mmanena zoona ndipo ndalama munapereka vuto si inu maso anu ife manja anu ife makutu anu ife bwana tikupwetekesani sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula mu SONA muja akubweresereni zithunzi bwana purezidenti muzakhumudwa ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti apresident kundale kulibe zopwetekana chifukwa mmafuna anthu azinena chilungamo tumani atolankhani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama